ok ok jama k'u barika fara ɲɔgɔn kan an bɛna daminɛ a barikaw fara ɲɔgɔn kan an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin sanga nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatu bi su in na ani bi wagati in na ani bi sanga in na an bɛ belebele dɔ fɛ yen n'ale tɛ maa dogolen ye diɲɛ kɔnɔ min sɛk abuka salam samake ni bɛɛ b'a dɔn gɔlifu morikɛ la salam i salamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. kori baasi tɛ yen. n bɛ ala fo ka ala tanu k'a barika da. nba gɔlifu morikɛ bi an wulila ka se ma min ye bi su in na ye mhm. ani ka se ka baro i b'a fɔ an ye layidu di hadamadenw ma cogo min na mhm. an bɛna baro bi su in na a ka di i ka foli bila i kanubaga ani lajɛbaga la ka taa mali kɔnɔ bɔ mali kɔ kan. Mhm. alhamdulilahi an bɛ foli se an kanubagaw ma. Ee, ka ala fo ka ala tanu ka ala barika da Ee, ka sɔli kɛ alakira muhamadu kan sɔlɔlahu alaihi wasallim ka sɔlatu ka nɛɛma ɲini ala fɛ ani salamu ka kisi tuguni ka kɛ cɛw kan minnu tugura alakira la ni alakira so dumaa n'a ka sahaba sanumaw o kɔfɛ ka foli se kanumɔgɔw ma mali kɔnɔ mali kɔfɛ ani diɲɛ fan tan naani fɛ waati in na an bɛ direct la sunkalo la an ye layidu min ta an bɛ yan k'o layidu dafa layidu tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min bɛ an kun ni an kan cɛ ni mɔgɔw kan k'a mɛn ni mɔgɔw kan ka bɔ a kalama ni mɔgɔw kan k'a faamu ka na o fɔ adamadenw ɲɛna ka adamadenw bilasira n'o ye ni alahu ka jɛn ye a diyara ye ni ala ka sebaga ye abuka salam samake an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a fɔ an ye layidu d'a ma cogo min na belebele don dɔnnibaga don a bɔra dɔnnibaga la a yɛrɛ kɛr'a ye bi abuka salam an sera a ma i b'a fɔ an ye layidu d'a bɛɛ lajɛlen ma ko bi su in na an bɛna kuma nafolo kan nafolo ye fɛn jumɛn ye

an ka kasidadala nana komi an bɛ direct la ale bɛ don a b'a kan fili ni tila kɛr'o la ɛɛ sanni kasidadala bɛ tila cɛ o cɛ ɲɛ bɛ video in na muso o muso ɲɛ b'a la partage kɛ i bɛna fɛn dɔ mɛn i tulo la i bɛna fɛn dɔ mɛn i ma deli ka min mɛn kabini alahu y'i dan diɲɛ gundo la ala ni adamadenw cɛ jinɛw ni adamadenw cɛ mɛlɛkɛw ni adamadenw cɛ dɔnni gundo ni hadamadenya cɛ nafolo dogolen bɛ yɔrɔ jumɛn nafolo bɛ yɔrɔ jumɛn nafolo ye mun ye a bɛ sɔrɔ cogo di nafolo ye fɛn sugu jumɛn ye aw bɛna bɔ a kalama kasidadala ka tɛmɛ dakuruɲɛ fila a k'a kan fili ni kasida duman dɔ ye insha allahu rabbi an bɛna ka na fɛn dɔ bara ci min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ alahu taala ka jabate bisimila i bɛ se ka taa n'a ye

i bɛ jabate kɔfɛ ala k'an ni sara ni hɛrɛ amina merci jabate ala ka jazakala ala k'a minɛ ala k'a bɛɛ jaabi nba ala k'o k'ala kira kama cogoya la an bɛ lajɛbagaw fo halisa nin y'a dɔ ye mhm. nin y'a dɔ ye mhm. n'ala ka jɛ ye sabu ni mori yɛrɛ n'a gana o da la je pense que a bɛ kasi ni cɛ min tɔgɔ ye ka ala deli kira de siga t'a la i wulibali n'a gana cɛ o cɛ da ra lahara an bɛ boli an bɛ sin cɛ o cɛ ma an bɛ se isa ma kumada tɛ yen a tɛ nuhu bolo a tɛ musa bolo a tɛ ibɛrɛma bolo an bɛ se ahamada ma a b'a b'a bɛ jɔko fila se ala b'a fɔ mamadu bi tɛ seli don ye fɛn ɲini n fɛ n b'i sɔn a ye bi an n'an ka jurumu an taatɔla jahanama kɔnɔ a b'an tɛgɛ minɛ k'an di alijinɛ ma k'an t'an don yen ça veut dire n'o tɔgɔ fɔra nin kɛnɛ kan o bɛ ko b'a yira bi buruda jabate an b'i fo ala ka kɛ ala kira kama ala ka yafa an n'an lajɛbaga bɛɛ jurumu ma ala k'an bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ mago dilan a kama ok an bɛ lajɛbagaw fo halisa an n'abubakar salam bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma dɔ nafolo bɛ sɔrɔ ni kira de an bɛna kuma ni nafolo de ye bi sabu ala ye n kɛ kun min kama ala de b'a dɔn ka nafolo kuma bɛɛ buruda yɛrɛ ka fɔ a kɔrɔ o kun ye fɛn min ala kelen de b'a dɔn salam nafolo ye fɛn jumɛn ɛɛ ne ni n lamɛnbagaw ni kanubagaw an bɛ jɛ an bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ an bɛ bɔ danni kɔnɔ an bɛ bɔ nin hayatu in kɔnɔ an bɛ bɔ nin waati kɔnɔ an bɛ kɛ i n'a fɔ an tun ma na diɲɛ na an bɛ setigi ala n'a ka se to yen an b'an jɔ an b'a filɛ ala ye mun kɛ ka kɔn bi ɲɛ ayiwa o la alahu taala kɛlen ka ni dan ka hakili dan nɔɔrɔ min ni ni ni hakili bɔlen a la o dannen kɔrɔ kɔfɛ arahmani fɔlɔ la a bɛna danni kɛ fɛnw na fɛn minnu bɛna sogolo sogolo ɲɛnamaya tɛ taa fɛn minnu kɔ o fɔlɔ fɔlɔ a ye garisigɛ fɔlɔ de dan a y'o dan ka bɔ a yɛrɛ alahu tɔgɔ kɔnɔ tɔgɔ min ye arahmani mhm. a ye tɔgɔ min b'o kɔnɔ k'o kɛ garisɛgɛ mhm. o de ye razaku mhm. a y'o de bɔ rahmani kɔnɔ rahmani dannen alahu fɛ a wolola razaku la ala ka sebagaya kɔnɔ diɲɛ danfɛn bɛɛ ye hinɛ sɔrɔ n'o ye sankolo ni dugumakolo ji ni kulu fiɲɛ ani bɔgɔ o kɔfɛ a nana ka na tɔgɔ dan n'o ye muluku ye n'o ye maliku ye a ka fanga a ka bonya a ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka fanga yɔrɔ dan alahu taala ka sebagaya yɔrɔ k'a ye k'o se sabati yɔrɔ bɛn arisu sanfɛla ma a bɛ f'i ye ko ala bɛ arisu sanfɛ nkalon don ala ka alaya se min bɛ ka diɲɛ mara ala ka alaya fanga min bɛ ka diɲɛ mara o de sabatilen don arisu sanfɛ

ye a tɔgɔ min ye muluku ye n'o ye mansaya ye o dannen setigi ala fɛ jala wa ala o fɔɔnɔna ni nafolo ye ganiyu ala nafolotigi ala y'a tɔgɔ nafoloso dan o don de o dannen ala kɛlen k'a ka se sabatigi a ye nafoloso dan o don de a kɛlen k'a ka mansaya sabati mansaya fɔɔnɔlen nafolo la mansaya ti ɲa diɲɛ kɔnɔ ni nafolo tɛ ala ka fɛn bɛɛ bɛ ɲa ka sɔrɔ a fɛn t'a la hadamadenya bɛ se ka ɲa garisɛgɛ kɔ mais mansaya tɛ se ka ɲa nafolo kɔ dɔnni bɛ se ka ɲa kodɔn kɔ mais mansaya tɛ se ka ɲa nafolo kɔ n'a fɔra mansa dɔrɔn nafolo don ni nafolo bɔra mansaya kɔnɔ dɔrɔn a banna o de kama alahu ye mansaya dan dɔrɔn a ye ismu ganiyyu da a yɛrɛ tɔgɔ min ye nafolo ye a y'o dan k'o kɔnɔ ci ka sɔrɔ ka nafolo so dan sankolo la mhm. ala ka sebagaya hakɛ la o nafolo so in mhm. o kile de ye arshu donda laban ye mhm. arshu donda wolonwulanan min bɛ yen n'a bɛ wele ko arshu nafolo so o kile de bɛ ala ka masaya kɔnɔ n'o ye ganiyu ye donc an bɛ na dɔɔni dɔɔni kodɔnnaw k'a faamu ko an bɛ fɛ ka kuma min kan nafolo mhm. sanni dugukolo ka dan mhm. sanni hadamadenya ka dan garisigɛ dannen fɛn min dara ka tugu garisigɛ la o de ye mansaya ye mansaya dannen fɛn min dara ka tugu mansaya la mhm. o de ye alahu taala yɛrɛ ka nafolo ye a ka sebagaya nafolo hakɛ la o nafolo min danna jɔnw nana nafolo nana jɔnw ka jɔnya kɔnɔ cogo di garisigɛ kɔnɔ cogo di hadamadenya kɔnɔ cogo di an bɛna don yen nɔ e ne u an bɛɛ lajɛlen ni danfɛn o danfɛn dara ala b'a ka nafoloso kile arshu nafoloso kile a b'a kalifa danfɛn kelen kelen bɛɛ la a b'a f'i ye ne ka hinɛ ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bari ne de ye fɛn bɛɛ dan ne ka arshu nafoloso kile filɛ n'o ye ne tɔgɔ ganiyu ye i ka ɲɛnamaya kɛ n'i sera ka don ka min ta o y'i ta ye o ti cɛ la o ti muso la o ti handicapé la o tɛ faama la o tɛ fantan na ala ka mansaya nafoloso mansaya kile bɛ diɲɛ bɛɛ bolo min mana i se mana kɛ min ye i bɛ don i b'a ta ka bɔ a la k'a tɔ to yen ka sa k'a to yen ni ala ye diɲɛ bɛɛ nafolo d'i ma i bɛ ban k'a to yen yalima a bɛ ban k'i to yen ala yɛrɛ bɛ yen a ti ban hakɛ ti mɔgɔ si ka nafolo hakɛ la dan ti mɔgɔ si ka sɔrɔ la a bɛ dépend i kɛcogo n'i kɛcogo la mɔgɔ bɛ se ka sa ka sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ i wolo ka sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ a t'i n'a fɔ ko fɛn ma dan ka bila i bɔgɔ la ala ye bɛɛ fɛn bɛɛ dan ka bila hadamaden bɔgɔ la sanni i bɛ na i yɛrɛ ka kɛcogo n'i ka kɛcogo de b'a sɔrɔ i ka ala wele i ka ala deli i ka ala kofɔ i ka gundo baara layidu tali i ni jinɛw cɛ i ni wɔkulɔninw cɛ i ni mɛlɛkɛw cɛ i ni jilafɛnw cɛ i ni danfɛnw cɛ i ka duwawu ɲini i ka barika ɲini i ka gundo baara i ka siriru baara i ka kɛnɛkan baara i ka wulikajɔ cɛsiri o de bɛ na ni diɲɛ nafolo k'a d'i ma o t'i n'a fɔ ko nafolo t'i bɔgɔ la a bɛ yen nɔ a ɲinini de b'a sɔrɔ ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ dan k'a da adamaden bɔgɔ la k'a kile lafili i bɛ wuli ka t'a ɲini n'i ye min y'i ka kile ye i bɛ na i b'i ka ɲɛnamaya diyabɔ saliya man ɲi an bɛ tɛmɛ e ta b'i bɔgɔ la ne ta bɛ n bɔgɔ la mansaya b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la nafolo b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la kodɔn b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la dawula b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la faamaya b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la maaniya b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la maabaya b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la tɔgɔtigiya b'e bɔgɔ la a bɛ ne bɔgɔ la ala ye danni kɛ nin cogo de la nafolo bilala hadamaden farikolo la tan de a bɛ bɔ kɛnɛ ma cogo di hmm. nafolo mago bɛ a sira la tɔgɔ mago bɛ a sira la dawula mago bɛ a sira la n'i b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye diɲɛ ko o ko la sira dɔ ɲini i ka o ko kɔnɔ sira min bɛ ci ka bila nafolo la n'i m'o sira ɲini i bɛ se ka baara in dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛ se ka se baara la ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛ se ka baara faamu sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan mɛ nafolo sira n'o ma dayɛlɛ i ye i b'i ka waati k'a kɔnɔ ka ban i tɛ nafolotigiya kɔnɔ diɲɛ baara o baara bɛ yen sira ci ka bila nafolo la sira bɛ ci ka bila nafolo la ni mun ye ayiwa sira bɛ ci ka bila nafolo la ni gundo ye sira bɛ ci ka bila nafolo la ni sarakati ye sira bɛ ci ka bila nafolo la ni ala deli ye a bɛ ci ka bila nafolo la ni yiri gundo ye a bɛ ci ka bila nafolo la ni duguma baara ni ala wele ni sarakati bɔ ye i yɛrɛ kɛ cogo i ka kow sigi cogo ɲɔgɔn kan ani fɛɛrɛw sira bɛ ci ka bila nafolo la ni an ka sikuw y'an kalan kɛnɛmana ni dugumala la misali ye ko dɔ ye an bɛ ko dɔ fila fili kɛnɛ kan mɔgɔw k'a dɔn ko kunfɛ kuma tɛ ka fɔ cɛ o cɛ bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye i ye wari min sɔrɔ bi n'i y'o wari kelen labɔ ka wari sɔrɔ yɔrɔ min ka to k'a labɔ yɔrɔ bɛɛ e ti kɛ nafolotigi ye sanni dugukolo ka meleke ka wari sɔrɔ yɔrɔnin na ala deli bɛ nafolo se mɔgɔ ma o tɛ dɛ mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ ka nafolo ɲini wari dɔ nana dɔrɔn a donni kun i jilaja o wari ka sabati kun n'i bɛ wari wɛrɛ bɔ i k'a bɔ yɔrɔ wɛrɛ cogoya wɛrɛ la mɛ wari min donna n'i b'i bolo don o la k'o wari kelen bɔ i ka mansaya i ka nafolotigiya tɛ se ka sabati diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ nafolotigi ye fo e nin ye kɛnɛ kan dɔnni ye an ka sikuw y'an kalan min na ni nafolo bɛ don ni nafolo donna min donna i b'o garide yen nɔ o de ye nafolo ye min ye aimant ye min bɛ samali kɛ nafolo nata la n'i bolo bɛ touché o la dɔrɔn i bɛ nafolo halaki nafolo tɛ sɔn ka bugun a bɛ komi ni sɛba bɛ k'a fan da a da o da n'e ma kelen ta i bɛ fila ta abada a tɛ bugun dɛ donc o ye siriru kelen kɛnɛ ma bɛɛ k'i janto o la o ye kɛnɛ kan siriru ye n'i hakili b'o la mɔgɔ min bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ ala deli tɛ nin y'i ka nafolo marali sira dɔ i ka nafolotigiya sira n'i bɛ fɛ nafolo ka bugun i bolo a tɛ bugun fiye ka sɔrɔ nafolo dontɔ i bɛ ka dɔ ta a la nafolo tɛ sɔn o ma fiyewu o kɔfɛ siriru filanan bɛ yen min bangenen don u k'a dɔn ko an tɛ kunfɛ kuma na ni mɔgɔ min bɛ yen i bɛ ka nafolo ɲini ni ala ye nafolo sira ci i ye cogo min na gundo kɔnɔ bange kɔnɔ e nafolo ɲinitɔ i ye sɔrɔ dɔɔni dɔɔni daminɛ k'i to taabolonin min kan i mana hɛrɛ sira o sira ye kana ɲinɛ o taabolo kɔ n'i y'o bila dɔrɔn nafolo sira bɛ tunu i la f'i ka segin ka sira kura wɛrɛ ɲini c'est comme ni nafolo falentɔ kun bɔra yɔrɔ min na n'i y'o kun minɛ i kan'o bila k'i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ sinon a bɛ tunu i la nafolo ye fɛn ye a bɛ jigin ka yɛlɛ a bɛ bange ye a bɛ datugu a bɛ komi monturu de don a bɛ bɔ ni ɛri la sanni a ka munumunu k'o ɛri sɔrɔ a bɛ kɛ baara ye mɛ n'i y'o ɛri kelen dɔn ka ban dɔrɔn a banna mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka nafolo sɔrɔ sira ni ye sira kelen de u ka fɛɛrɛ ni ye kelen de n'u ma b'o fɛɛrɛ kɔnɔ u bɛ nafolotigiya k'u to kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen hali wari hakɛ dɔw bɛ yen n'u b'a fɛ ka wari sɔrɔ mɔgɔ bolo f'u k'o wari hakɛ fɔ n'u y'o fɔ dɔrɔn u b'a sɔrɔ mɛ n'u tɛmɛn'o sanfɛ ou bien jiginn'o duguma u t'a sɔrɔ a b'i n'a fɔ o cogoyanin o la n'i y'o sira y'i ka nafoloko kɔnɔ k'a dɔn n'i taara nin sira de fɛ i bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ o sira i b'u jilaja k'o de da waga k'o fɛrɛ i ka nafolo bɛ bɔ o de kɔnɔ nin ye kɛnɛma gundo ye an bɛ kalan min na dɔnni dogolen bɛ sigi min sanfɛ n'anw ye taabolo dɔ y'i la min ti nafolotigiya taabolo ye an b'a ko ka bɔ i la ka sɔrɔ ka nafolotigiya ala deli k'i ye walima k'i dɛmɛ a sira kan nafolotigiya ti ɲa ni fɛn dɔw ye nafolo bɛ fini na fini fini min ni dɔnnibaga b'a don a kan na walima kunfin b'a don a kan na a kɛra fini suguya o suguya fini dɔ bɛ yen n'a b'i ka finiw na n'i y'a don ka bɔ diɲɛ don o don o don i bɛ wari sɔrɔ fini dɔ bɛ yen n'i y'a don diɲɛ don o don i bɛ taa janajakɛyɔrɔ la n'i y'a donko kɛmɛ kɛ o donko kɛmɛ n'i ma wuli ka taa janajakɛyɔrɔ la a daminɛ sann'i k'a bɔ janajako kuma bɛ f'i ye o fini bɛ finiw na adamaden bɛ fini min don i kan na donc n'i y'o dɔn i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ fini dessin na a bɛ fini don cogo la a bɛ fini lahaliya la n'i y'o dɔn dɔrɔn i b'i donfini n'i ka lahalayaw falen i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ sɔn fini modɛli dɔ donni ma mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ sɔn fini fitinin donni ma dɔw bɛ yen u tɛ sɔn finiba donni ma u y'a ye u ka garisɛgɛ la en tant que n'u ye nin fini sawura bila ka nin ta dɔrɔn u garisɛgɛ bɛ tiɲɛ u bɛ to o kɔnɔ de pour que o garisɛgɛ bɛ ɲa donc ala ka dɛmɛ kɔnɔ nin ye nafolo kɛnɛma segere siraw ye mhm. sirani dɔw de bɛ nafolo la n'i y'o siraniw bila dɔrɔn a bɛ tunu i la n'a tunu i la e t'a ye bilen mhm. o tɛ gundo y'a di mɔgɔ ma mhm. nin ye kɛnɛkan sira ye donc an bɛ na gundo kɔnɔ halisa nafolo bɛ baara hadamaden ye cogo di an bɛna se gundo kuma ma n'a fɔra ka nafolo baara mɔgɔ ye ani ka garisɛgɛ baara mɔgɔ ye o tɛ kelen nafolo ni garisɛgɛ tɛ kelen u ka jan ɲɔgɔn na ni jɛgɛjala ni baji ye nafolo ni garisigɛ cɛ baji min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka bon ni diɲɛ ni lahara ye fɛn kelenw tɛ yɛrɛ o la nafolo n'a fɔra k'a baara ye a t'i n'a fɔ a fɔra ko ka garisigɛ baara ye n'a fɔra ka nafolo ala deli k'i ye nafolo baara k'i ye a t'i n'a fɔ ko n ye saraka de bɔ ko n ka nafolo sɔrɔ o ni nafolo baara ti kelen misali la e nana dɔ fɛ yen i nana ko karisa lajɛli kɛ n bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo di a ye lajɛli kɛ a ko karisa taa sagajigi jɛman sarakati bɔ o sababu la ala bɛna nafolo d'i ma o tɛ wele ko nafolo baara o ni nafolo baara cɛ ka jan ni jɛgɛjala ni baji ye o ye ka saraka bɔ nafolo ko la lajɛli kɔfɛ n nana dɔ fɛ yen ko karisa n garisigɛ gɛlɛyalen n b'a fɛ i ka garisigɛ ko ala deli kɛ n ye cogo n bɛ nafolo sɔrɔ o bɛ bɛn mɛ n nana karisa i ka garisigɛ baara kɛ n mago bɛ nafolo la i filila garisigɛ baara tɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma garisigɛ baara a se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi i b'i dahirimɛ sɔrɔ i b'i musaka sɔrɔ mɛ a tɛ se k'i kɛ nafolotigi nafolo bɛ ta yɔrɔ min a ka girin ni garisigɛ ye nafolo bɛ ta yɔrɔ min a ka girin ni garisɛgɛ i man kan ni nafolo min sɔrɔlen n'i y'o nafolo sɔrɔ a b'i garisɛgɛ faga k'i si faga i bɛ sa denmisɛnninya la o de kama nafolo ka girin ni garisɛgɛ wari kasabi dɔ bɛ yen n'a ser'i ma dɔrɔn i garisɛgɛ tɛ s'a kɔrɔ i si tɛ s'a kɔrɔ i bɛ sa o de kama nafolo ka girin ni garisɛgɛ nafolo giriya n'i y'a da basikili la ka garisɛgɛ da basikili la nafolo kilo kelen bɛ garisɛgɛ kilo ba kelen bin o de kama karisa ye wari dɔ sɔrɔ a ma kun a si la a tɛ kun i si la a tɛ kun i garisɛgɛ la nin ye an ka gundo kuma ye sokɔnɔ kuma don a tɛ ɲɛdɔn fo i k'a kɛnɛmala ye n'a fɔra ka nafolo baara kɛ nafolo baara bɛ kɛ cogo di a kɛra i y'a kɛ ni laturuden de ye a kɛra i y'a kɛ ni cɛ bi saba de ye a kɛra i y'a kɛ ni kuranɛ haya de ye a kɛra i y'a kɛ ni kawatimu de ye a kɛra i y'a kɛ ni kolojan de ye a kɛra i y'a kɛ ni jinɛ tɔgɔ de ye a kɛra i y'a kɛ ni wɔkulɔni tɔgɔ de ye a kɛra i y'a kɛ ni arwaniya tɔgɔ de kadima tɔgɔ de a kɛra i y'a kɛ ni ala tɔgɔ yɛrɛ de a kɛra i y'a kɛ ni gundo wɛrɛ n'o ye eh, sirulu zati ninnu minnu kɔrɔ ma dɔn a bɛ komi eh, abaraniyiw ani batutaw i y'a kɛ ni nin tɔgɔ fan o fan ye ka nafolo sama k'a ɲɛsin i ma kɛcogo de b'a la kɛcogo de bɛ nafolo baara la misali la an b'a ta wɔkulɔni tɔgɔ la ne ye wɔkulɔni tɔgɔ baara ko n ka nafolo sɔrɔ a t'i n'a fɔ n'i y'a tɔgɔ baara ko wɔkulɔni bɛna nafolo d'i ma ka sɔrɔ i m'a ye a bɛna bɛnkan de bɛ tɛmɛ aw cɛ karamɔgɔ min y'a baara o de bɛ bɛnkan tɛmɛ i ni wɔkulɔni cɛ ka sɔrɔ e tɛ yen n'i tɛ s'a kɔrɔ yalima a b'i ni wɔkulɔ bila aw bɛ fɛɛrɛ danfɛn in bɛ na i ma a b'a fɔ nafolo gundo bɛ ne de bolo ne de bɛ se ka nafolo d'i ma nin hakɛ la a bɛ se ka kɛsu ba kelen yir'i la a bɛ se ka kɛsu ba fila yir'i la a bɛ se ka banki kuturu nafolo yir'i la ne bɛ se ka nin bɛɛ d'e ma diɲɛnatigɛ la n'i ye nin san hakɛ balo i bɛ nin nafolo hakɛ sɔrɔ mɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ne ye ayiwa olu ta tɛ i n'a fɔ a bɛ dilan i b'a sɔrɔ fiɲɛ fɛ a b'i ɲininka e bɛ se ka mun kɛ ne ye n'i ko a ma n'aw ka bɛnkan kɛra hadamaden ko de n'aw ka bɛnkan kɛra i ka seli waati dɔ bila i kana sun i kana seli yalima n'a kɛra wɔkulɔ silamɛ n'a ye fɛn f'i ye min ka ɲi n'aw ka bɛnkan kɛra min ye n'o bɛnkan sabatira e k'i wuli ka wari ɲini bilen ne garisigɛ ye nin se n ma ne garisigɛ ye nin se n ma o t'a la bilen a bɛ se ka kɛ i sigilen waritigi maa kɛmɛ bɛ ɲɛsin i ma sisan a waritigi maa kɛmɛ bɛɛ bɔkolo ninnu b'u ka gɛlɛya siri e la u ka problème siri e la n'e tɛ a tɛ ɲɛnabɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko in kɛra cogo min na i sigilen kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ ko miliyɔn bi saba ko miliyɔn bi duuru ko e b'a ɲɛnabɔ e t'a dɔn a bɛ ka kɛ cogo min wari bɛ ka na cogo min e t'a dɔn a bɛ ka bɔ fan min fɛ e t'a dɔn a bɛ ka sɔrɔ cogo min na e t'a dɔn a bɛ bugun cogo min na e t'a dɔn hali dɔ bilalen gansan a bɛ dɔ fara mais bɛnkan min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn a bɛ bɔ i ni diɲɛ nafolo gundo cɛ fantanya ni faamaya cɛ ye ɲɛsi de adamaden ɲɛsi bonya hakɛ fantanya ani faamaya cɛ kodɔnnaw bolo ɲɛsi hakɛ de don mɔgɔ bɛ bɔ fantanya la a bɛ kɛ i n'a fɔ kabi ala k'i da i ma deli ka fantanya mɔgɔ bɛ bɔ faamaya kɔnɔ a bɛ kɛ ala k'i da i n'a fɔ i ma deli ka faamaya o bɛɛ ye miniti kelen miniti kelen i ka faamaya a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli ka fantanya ye ɲɛna miniti kelen i ka fantanya a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli ka faamaya ye i y'a faamu donc zati an bɛ na gundo yɛrɛ kɔnɔ ni e y'o baara kɛ o ye nafolo sɔrɔ sira kɛnɛkanda ye a fɔr'i ɲɛna a bɛ sɔrɔ tan an ka na ala tɔgɔ gundo siriw bɛ nafolo di mɔgɔ ma cogo di ni mɔgɔ min ye jagokɛla n'o ye nafolo ko ala deli kɛ nafolo ko ala deli min bɛ bɔ jago kɔnɔ ka na nafolo ko ala deli bɛ bɔ jago kɔnɔ ka na sanni feere taa ni ka segin mobili dilan baara misɛnnin i bɛ se ka nafolo sɔrɔ min kɔnɔ n'a ala deli kɛ de n'a ko a bɛ jaabi par exemple ne bɛ mɔgɔ tan de sɔrɔ tile kɔnɔ ni nafolo gundo ko k'a bɛ ci i ye a b'i ka mɔgɔ tan yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔ kɛmɛ ye walima a bɛ mɔgɔ ba kelen valeur don i ka mɔgɔ tan na par exemple e sigilen e ye tile kɛ cogo o cogo i bɛ waa fila waa saba de sɔrɔ i bɛ bali k'a ye i ka tile kelen bɛ waa kɛmɛ miliyɔn kelen na e yɛrɛ b'a ye i ka baara yɛrɛ n'i ka cɛsiri ti ka nin s'i ma problèmenin dɔ bɛ na a bɛ résoudre a bɛ résoudre o ko ti ban n'i ma waa kɛmɛ sɔrɔ problèmenin dɔ bɛ na a bɛ résoudre a bɛ résoudre o ti ban n'i ma miliyɔn kelen sɔrɔ e yɛrɛ dabali bɛ ban sɔrɔ bɛ ka na cogo min i b'a dɔn i ye min kɛ mais i dabali bɛ ban sɔrɔ bɛ ka na cogo min parce que fɔlɔ e tun bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn na ka fɛn o fɛn sɔrɔ i sɛgɛnbali b'o ba kelen sɔrɔ o de ye nafolo ala deli nasira ye mɔgɔ min bɛ yɔrɔ ba la ou bien sɔrɔ kɛ yɔrɔ ba la i b'a sɔrɔ i ka sɔrɔ bɛ tripler a bɛ doubler ka na i ma nafolo ko ala deli min kɛra pour ka fɛn s'i ma i b'a sɔrɔ o nafolo ko ala deli bɛ na ni ala tɔgɔ ni kuranɛ haya n'a ɲɔgɔnna par exemple n'i ye Eh, zawakati dilan zawakati siɲɛ bi naani ni kelen bɛ yen ni zawakati kile min dogolen don n'u bɛ baara kɛ n'a ye n'o ye wataja alina rizikakum annakum tukɛzibuna u b'a fɔ ko fi samumi wa hamimi k'o de ye e, zawakati kile ni mɔgɔ min y'a f'i ye a fɔ ko a ka taa ɲɛɲini dɔnnibaga dɔgɔya tɛ a ka taa ɲɛɲini diɲɛ cɛ minnu y'u ka miliyadɛriya kɛ zawakati kɔnɔ ka kalanden ba kɛmɛ kɛ miliyadɛri ka sɔrɔ ka sa olu cɛ kelen tɛ yen min delila k'a fɔ a da la ko fi samumin wa hamimi k'o ye zawakati kile zawakati kile wataja alina rizikakum annakum tukazibun anw masa bɛna nali kɛ aw yɔrɔ garisɛgɛ la ni ala ye garisɛgɛ d'aw ma a bɛ ala barikada n'a ye wa a gundo yɛrɛ ye min a siruzati yɛrɛ ye min ni ala ye miliyɔn d'i ma san o san i bɛ mɔgɔ bila ka taa hiji la o de ye zawakati kile o de y'a to nafolobatigi dɔw u bɛ mɔgɔ bila ka taa hiji la waati san o san obligatoire i bɛ mɔgɔ bila ka taa hiji la fo a ka se mɔgɔ bi naani kelen ma n'a sera mɔgɔ bi naani kelen ma o y'a dati bannen i bɛ se k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ donc a bɛ komi zawakati kɛko kelen bɛ san bi naani kelen kɛ hadamaden bolo ka sɔrɔ a dati ma ban donc n'i y'o baara kɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ bobɔ de la i ti tila bobɔ la f'i ka bobɔ mansin a ye remorque mugan bi saba ala k'a nɔgɔya ye ka sɔrɔ e tun bɛ ka bobɔ ɲɔgɔn mɔgɔ ye waa fila waa saba mais mhm. ala b'a mobili mobili nɔgɔya ye o baaranin kɔnɔ mhm. a sɔrɔ cogo ye t'o dɔn mɔgɔ min ɲɛ b'a e la o t'a sɔrɔ cogo dɔn o ye n'i ye kuranɛ haya ala deli kɛ ou bien n'i ye ala tɔgɔ ala deli kɛ ale i bɛ fɛn min na a bɛ barika de don o la ka nafa don o la f'e yɛrɛ bɛ siran nafa ni barika ye fo mɔgɔ wɛrɛ bɛ siga mun bɛ nin ko kɔnɔ bon n'i ye jinɛ tɔgɔ baara ale bɛ nafolo cɛ de k'a kalifa dɔ la ko k'a d'i ma jinɛ tɔgɔ bɛ na ni nafolo k'a kalifa dɔ la cogo di par exemple n'i ye jinɛ tɔgɔ baara shamawurusu den wolonfila min bɛ yen shamawurusu nafarada yusu azana yusu atɔma yusu kasafa yusu kandira yusu jinɛ hiluma ni jinɛ masasa n'i y'olu baara a baara cogo la a bɛ baara ni kulu wolonfila yiri ntigiɲɛso wolonfila yiri bakɔnɔ yiri wolonfila ani eh, musokɔrɔba feere wolonfila sanubilen suguya wolonfila min ni min ma bɔ yɔrɔ kelen na ani jamankisɛ hɔrɔn ani e yɛrɛ min bɛ k'a baara i kannafini min i y'a don k'a kɔrɔ fo ka taa fara a bɛ baara ni ninnu gundo caman b'a la n'i y'ale baara shamawurusu den wolonfila dɔ la kelen ni i ka duwawu jaabira min ma i mana wolo ka bɛn min ka don ma dɔgɔkun tile wolonfila kɔnɔ o de bɛna bɔ i ye kibaru la yalima bange na su fɛ n'a mana sigi i kunkɔrɔ k'i lakunu n'i ba tɔgɔ ye n'a b'i lakunu a b'a fɔ kari masina den karisa i n'a fɔ ala ye nabila musa wele a ba tɔgɔ la cogo ye musa ibunu imurana a b'a wele tan a b'i wele tan ni kari masina den karisa wuli n'i fa tɔgɔ tɛ i ba tɔgɔ n'i wulila a b'a fɔ ye karisa karisa bɛna nafolo min d'i ma i ta tɛ i fa ta tɛ i ba ta tɛ anw ka dilen don k'a d'i ma i ye weleli min kɛ o dugawu jaabi yalima a bɛna i ma sugo la a b'a fɔ kari masina den karisa i bɛna wari min sɔrɔ nin yɔrɔ la i ta tɛ anw ka dilen don i ma a wari in kunmabɔlifɛn ye nin ye u bɛ se ka sokɛ wolonfila f'i ye a foyi tɛ wolonfila kɔfɛ u bɛ se ka sokɛ wolonfila f'i ye u bɛ se ka misi jɛman wolonfila f'i ye u bɛ se k'a fɔ i ɲamɛ wolonfila u bɛ se k'a f'i ye sagajigi bi wolonfila u b'olu f'i ye kibaru la i bɛ wuli dɔrɔn n'i wulila n'i ye nafolo in sɔrɔ dɔrɔn i b'a saraka bɔ a bɛ tila ka segin ka n'i ma u bɛ se ka segin ka na ko tan k'i ma k'i ka wolonwula wolonwula in bɔ u na o na i ma i b'a bɔ n'i y'a bɔ kuma o kuma u bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ yir'i la ko nin bɛna nafolo d'i ma a misali ye mun ye an ye dɔ dɛmɛ a baara la a ma mɛn a ka baara in kɛlen ka ban u nana lakunu muso de don a sigilen don kanada u y'a lakunu ko i bɛ taama i bɛ na ameriki jamana kɔnɔ i bɛ bɔ kanada jamana kɔnɔ i bɛ na ameriki jamana kɔnɔ i bɛ na ka na nin ci in ɲɛnabɔ o kɔnɔna na an bɛna papiye i ka nafolo papiye an bɛna a d'i ma u ye sifuru dɔ de yira la sifuru duuru ani sifuru dama sifuru saba duguma u y'o yira la ko nin y'i ka nafolo papiye i bɛ taa ameriki jamana kan i bɛ n'a sɔrɔ a ye ne wele ko ale sugura ka nafolotigiya la ne ko n ko an ka jɛ an k'a di alahu ma se ni fanga bɛɛ ye ala min ta ye an ye fɛn min tɔgɔ dilan i ye jinɛ don jinɛ min ye jinɛ silamɛ kabila ye nafolo gundo y'u ta ye ala yɛrɛ de y'a kalifa u la diɲɛ nafolo gundo kalifalen don samawurusu n'a denw de la a nana ameriki jamana kan a den de sigilen don ameriki a nana ameriki jamana nana weekend kɛ ameriki jamana kan a den de tora tele filɛ la den ye lotori ta den loto ta den ko ko mama k'i tɛ loto dɔ ta a ko non ko ne tɛ loto jouer den ko a ma mama lagɛ sa e chance ka bon a lagɛ n ye ka loto dɔ ta sa a ko ayi a ko wa n'i y'a ta n'i gaɲɛna an b'a wari tila a tora ka ba amuser amuser komi silamɛya ka bon ba bolo a tɛ fɛ ka loto ta a ko problème t'a la ko n bɛ loto ta a ye bigi minɛ a tɛgɛ la dɔrɔn a samarusu denw ye sugo min d'a la a jiginna a kunkolo la o yɔrɔ bɛɛ a ye nimoro in sifuru sɔrɔ a kunkolo la o yɔrɔ bɛɛ a ye nimoro sɛbɛn k'a ban a ɲɛ bɛ nimoro la nin kɔrɔ a hakili bɛ ka siga est ce que ne ma deli ka nin nimoro yɔrɔ dɔ la est ce que nin nimoro ma deli ka fɔ ne ye mais hakili ma sɔn a la fo lotori résultat bɔli ayiwa Allahu akbar samake o de y'a to yen ka miliyɔn bi yirika bila ka na d'a ma ko min y'an diya an ka kala a ye du san i ka don a kɔnɔ ne ko ne bɛ du kɔnɔ ka ban mobili san i ka don a kɔnɔ ko n bɛ mobili kɔnɔ ka ban a ko a kɛ ne kama n bɛ na n bɛ na ni surprise ye min tɛ nin ye u ma sɔn ka n ka nafolo bɛɛ di yan n'a bɛɛ dira a mɛna o caman de ye dɔw t'i hɔrɔn ye dɔw y'i hɔrɔn ye nin ye samawurusu den tɔgɔ ye a bɛ dilan tan tɔ bon jinɛw bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan de k'a kalifa mɔgɔ dɔ la ko karisa i ka nafolo bɛ karisa bolo bon danfɛn wɛrɛ bɛ yen n'o ye aruwaniyiw ye mɔgɔw bɛ mɔgɔw gosi n'o yɔrɔ sira de aruwaniyiw tɛ nafolo kalifa mɔgɔ la aruwaniyiw tɛ nafolo di mɔgɔ ma ale bɛ nafolo jigin de k'a jigin cogo di
ni aruwaniyiw tɔgɔ bara i ka golo jukɔrɔ morikamalenw b'a bara i ka golo jukɔrɔ i bɛ golo kɔrɔta i b'i ka nasɔngɔ ta walima i ka musaka walima ni du musaka o musaka fɔra an ka waliyo ba bɛɛ tun tɛ kankan seguba kabini n'a kɛra ala ka waliyo ye fo ka taa ala mako jɔ kankan seguba la don min na mɔgɔ ma deli ka wari dɔ di kankan seguba ma k'a minɛ ta ne mɔkɛ ye san bi saba ni wɔɔrɔ de k'a kɔrɔ mɔgɔ ma deli ka dɔrɔmɛ kelen d'a ma ko kankan seguba y'a minɛ ta n'i nana ni wari a b'a fɔ k'i ka tɛmɛ n'a ye k'a di n'i tɛmɛna n'a ye k'a di mɔgɔ ma mɛ ni wariko kungo nana a ka so kɔnɔ a kɛra diɲɛ wariko kungo fɛn o fɛn n'a y'a ka golo kɔrɔta a b'a ta sanu don wari don n'a y'a ka golo kɔrɔta a cayara a dɔgɔyara a b'a bɔ golo kɔrɔ a b'a di a ye cɛ o cɛ labila ka na kɔlɔnni turu ka na se an ka seku ma a y'a fɛn o fɛn labila a bɛɛ sara ten a bɛɛ sara ten ni mɔgɔ o mɔgɔ ye golo kɔrɔta min dira a ma a b'a ta ye o ye aruwaniyu tɔgɔ ye aruwaniyu yɛrɛ ye mun ye

ne ye hamu kolojan di a bɛɛ ni alahu taala bonya cɛ bɛɛ tulo b'a la hamu sagakuna alahu yasu kolojan dafalen mhm. n'i y'a di dɔ y'a sigi ameriki mori a taara moriya la moriya gɛlɛyara a bolo a ye moriya bila ka taa baara kɛ mansɔnkɔrɔ baara kɛ ameriki mhm. n ye kolojan d'a ma a y'a susu mhm. a tun bɛ mansɔnkɔrɔ baara la etazi min sanfɛ o bɛ yɛlɛn fo etazi sanfɛ a dalen sunɔgɔ la a y'a ye etazi sanfɛ hamu jinɛ bɛ k'a fɔ a ma k'e bɛ mun ɲini nin sanfɛ ne weelelen kɔrɔ kɔfɛ ayiwa e bɛ mun ɲini nin sanfɛ a ko jigin ka na i kan ka min kɛ n ye k'o kɛ n ka diɲɛ d'i ma ale bɛ jigin ka na se duguma a jiginna ascenseur fɛ a bɛ ka jigin ka na a bɛ se duguma tuma min a y'a sɔrɔ a tununna a ye ne wele ko ne ye fɛn dɔ fɔ ko ne m'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ mɛ ale y'a fɔ k'a mɛn ale y'a sɛbɛn a kunna ka video in enregistré k'a ta kelen kelen k'a sɛbɛn k'a durusi a kunna k'a baara kɛ a yɛrɛ ka haraju la ko ale ye nin de k'a bɛ kɛ cogo di n ko ni min farati fila b'i sɔrɔ n'i ma fini bila i bɛ taa lahara ne ye dɔɔni de fɔ a k'a dɔn ko kunfinya ko manamanakan bɛ fɔ moriya ma nkalon don mhm. a k'a dɔn ko kunun ye moriw ta ye mhm. ko bi ye moriw ta ye ko diɲɛ ye moriw ta ye lahara ye moriw ta ye moriw de bɛ ka diɲɛ mara wa moriya ye diɲɛ de ye wa gundo ye mori de ye mori de mhm. ye ko yɛrɛ bɛɛ ye alahu yɛrɛ ye mori de ye ne ye moriya fɔ ka da nin ne kan mɛ ne m'a fɔ ko n mɔkɛw ka gundo kɔrɔ min ne y'a kun tigɛ k'a bɔ kɛnɛ kan k'e k'a ta e yɛrɛ kelen k'a mɛn kulo la hamu sagakuna alahu yasu a ma dan yen a tɛmɛra saga ko ya sami ala mu ya hafu yasul maliku hamu ya wali e y'o mɛn kulo la fa donna e la e ye kɔlɔsi minɛ k'e b'o wurudi i yɛrɛ kelen so kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga i t'a gundo dɔn fo i bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga kawatimu b'a la siri wɛrɛ b'a la kunbɛn yɔrɔ b'a la langari yɔrɔ b'a la n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga i yɛrɛ faga suru a ko ale mago bɛ nin gundo la a bɛ avion ta ka na n'a ye n k'a ma se avion ta ma ka na n'a ye i bɛ n kɔnɔ n'an y'a yamaru sɔrɔ n yɛrɛ la dɔn n'a diyara n ye tuma min n'a bɛnna n ma tuma min n b'a d'i ma ko in y'o ye n'i y'a d'ale ma k'a ka d'a ye a bɛ diɲɛ mago sa k'a ka d'a yɛrɛ ko to cogo ye i y'a faamu donc an bɛna don arwaniyu bɛ na ni nafolo ye cogo di n'i ye arwani tɔgɔ jɛlen sɔrɔ a bɛ se ka na ni nafolo ja ye ka sɔrɔ nafolo yɛrɛ tɛ a bɛ se ka na ni nafolo ye nafolo min bɛ kuma bɔ mori dɔ bɛ se k'a f'i ye sisan n bɛna wari yɛlɛma ka kɛsu fa k'a d'i ma e sigilen mɔgɔw bɛ manamanakan fɔ video ɲɛ ne ko mun na sanni i ka t'i sigi k'i bɛ manamanakan fɔ dɔnnibaga ma i tɛ na dalilutigi nɔfɛ a ka dalilu yir'i la a ka dalilu f'i ɲɛna i ka sɔrɔ ka t'i ka manamanakan fɔ mɔgɔw ka da i ka manamanakan na e bɛ ka dɔnnibaga lagosi kuma bɛɛ mɔgɔ bɛ ka taa ye e ko nafolo baara tɛ tiɲɛ mɔgɔ bɛ ka taa kɛ mun na tiɲɛ tɛ mɔgɔ dɔ de y'a kɛ o ɲana siɲɛ ba kɛmɛ o mɔgɔw bɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ko ne y'a kɛ a ɲana mun na mɔgɔw tɛ taa o n'e bɛ fɛ k'a dabila o i bɛ na tiɲɛtigi de ma a bɛ tiɲɛ f'i ye i bɛ sɔrɔ k'a dabila n'i bɛ se ko in koloma yɔrɔ bɛ a ɲumanma yɔrɔ bɛ arwani tigi minnu ye arwaniw tɔgɔ yɛrɛ zatu sɔrɔ a b'a f'i ye ko karisa bɛ se ka wari yɛlɛma k'a yir'i la na so kɔnɔ i ka sigi i n'ale fila sigilen n'a ka di lahara wele ka na aw sigilen a bɛ wari jigin ka so fa aw sigilen a bɛ wari jigin ka so fa mɔgɔ minnu ka nafolow tiɲɛna e ni ala cɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka miliyɔn kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ fila miliyɔn kɛmɛ saba ta ka t'o di mɔgɔ dɔ sigilen nanama sumalen ma so kɔnɔ ka sɔrɔ a ma fɛn dɔ yira a la wa a man nɔgɔn a ma fɛn dɔ yira a la e bɛ se ka t'i ka miliyɔn kɛmɛ di mɔgɔ dɔ ma ka sɔrɔ a ma fɛn dɔ yira kuma duman bɛ se k'i ka miliyɔn kɛmɛ sɔrɔ kuma duman bɛ se k'i ka miliyɔn kɛmɛ sɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye miliyɔn kɛmɛ di o b'a yira ko kuma duman niyɔrɔ tɛ miliyɔn kɛmɛ de la a ye fɛn dɔ de jira a la a ye fɛn min yira a la kodɔnnaw de b'o dɔn o ye tiɲɛ o ye nkalon ye. arwaniw bɛ nafolo ton k'a yir'e la e ye miliyari ba kelen y'i ɲɛna i ka so kɔnɔ e n'a sira so kelen kɔnɔ san saba foyi ma bɔ wari la a fɔra e kana maga wari la a tigi nana e ma k'e ka miliyɔn kɛmɛ fila di i ka miliyari ba kelen ta mun na i t'a di i b'a di ni e t'a gundo dɔn i b'a di ni nin yɔrɔ de ye mɔgɔ mago bɛ sa mɔgɔlankolonw bɛ kuma la u t'a sidɔn a bɛ kɛ cogo min na anw y'a kɛ anw y'a ye anw b'a sidɔn o wari caman bɛ kunmabɔli de bɛ wari la n'a fɔra k'i ka adamaden kɛ wari saraka i bɛ jɛ wari kɔ arwani wari caman bɛ yen fɛn dɔ de bɛ kɛ wari in kan a bɛ se ka kɛ mɛrikiri zati ye aw tɛ mɛrikiri dɔn aw bɛ manamanakan fɔ la moriw mana mɛrikiri fɔ o y'u gosi moriw mana mɛrikiri fɔ tubabuw bɛ ka avion lapan ni mɛrikiri ye o m'aw gosi kɔni monturu bɛ ka boli ni mɛrikiri o m'aw gosi kɔni aw ɲɛ bɛ limɛri min na n'a filɛ ka bɔ limɛri ye jaman ni mɛrikiri fila dɔrɔn de faralen ɲɔgɔn kan tout fini mais i fa wele k'a ka mɛ- k'a ka limɛri dilan i wolo fa wele k'a ka limɛri dilan n'a bɛ se k'a dilan a bɛ se ka kɛ a o to yen motɛri bɛ wuli ni gundo min ye mɛrikiri ni eh, fɛnkɛ jaman or or de fa jaman original de faralen don ɲɔgɔn kan o de bɛ motɛri wuli motɛri nɛgɛkulu sogololen bɛ mankan bɔ cogo di a bɛ munumunu cogo di gundo min b'a la a fɔ k'an fili ye o la mɛrikiri original jinɛw eh, aruwaniw b'a ɲin'i fɛ ko a kɛ wari la wari y'i ta ye a kɛkun tɛ wari la dɔwɛrɛ a kasa n'a kɛra wari la a kasa min bɛ wuli o y'olu bɔ a b'olu ka ɲɛnamaya renouveler a bɛ komi n'i ye pikiri kɛ banabagatɔ la a bɛ kɛnɛya cogo min olu fana ka pikiri ye nin fɛn suguyaw dɔrɔn de ye donc u b'olu demande fɛ u bɛ fɛn wɛrɛ demande fɛ ni mɔgɔ min tɛ se k'o kɛ walima mɔgɔ min bɛ fɛ ka yuruguyurugu kɛ baara in senkɔrɔ a bɛ sin k'a f'i ye karisa ah, i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ n bɛ wari bɔ ka yir'i la i bɛ wari to yen tile bi naani wari bɛna k'i ta ye o tile bi naani kɔnɔna na wari bɛ taa minnu nana wari bila hakɛ de b'a la u bɛ taa n'u ka wari hali n'i taara bila banki la a bɛ taa yen de ye gosili ni manamana ko yɔrɔ don yɔrɔ ye dɔɔni na sinon arwaniw bɛ na ni nafolo ye arwaniw ka nafolo nasira fɔlɔ ye nasira filanan ye jumɛn ye u bɛ se k'a f'i ye karimasina nin so in datugu kan'a dayɛlɛ diɲɛ don o don don i mana min sɔrɔ o y'i ta ye i y'a ala deli kɛ so min kɔnɔ don o don i bɛ don yen i b'i ka dahirimɛ ta i bɛ bɔ o ye arwaniw ka mɔgɔ sɔn olu bɛ mɔgɔ sɔn bi diya hara tan jinɛ ka caya jinɛ bɛ taa nafolo bila taa ta kungo kɔnɔ taa ta nin yɔrɔ la u bɛ k'a di mɔgɔ dɔ ma yalima k'a latɛmɛ mɔgɔ dɔ ma jinɛ ka nafolo bɛ tɛmɛ nin siraw de fɛ ka adamaden lasɔrɔ donc nin ye nafolo tɛmɛ sira ye ala deli sira bɛ jaabi mɔgɔ ka baara de kɔnɔ ni ala deli dugawu ko k'a bɛ jaabi i ye i bɛ ka ko min kɛ a bɛ fanga don a la ka barika don a la k'a kɔrɔta ka nafa bɔ a kɔnɔ ka d'i ma n'i bɛ ka jinɛ tɔgɔ baara jinɛ bɛ tɛmɛ ni nafolo ye mɔgɔ de fɛ i mago bɛ hakɛ min na n'aw bɛnn'a kan a b'a calculer a bɛ se k'a di mɔgɔw ma ou bien danfɛnw ma k'a latɛmɛ ka s'i ma cogo min na arwaniw b'a bange ye k'a bɔ dogo kɔnɔ k'a ta bankiw la yalima k'a dilan a yɛrɛ ka modèle la k'a bɔ min cɛ ka ɲi ni modèle dɔ ye k'a d'i ma arwaniw bɛ na ten donc nin ye nafolo nacogo nafolo sɔrɔcogo gundo dɔɔni min bɛ se ka fɔ ka min to n kɔnɔ mais sisan nafolo sɔrɔli dɔɔni kɔnɔna la conséquence t'a kɔfɛ conséquence caman bɛ nafoloko la conséquence caman bɛ nafoloko la isumu dɔ bɛ yen nɔ a baarabaga ka dɔgɔ sisan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ isumu in bolila sira seegin fɛ ka na jamana seegin fɛ ka na a donna mali kɔnɔ burkina niger nigeria sudan ka taa cad jamana na isumu in bolila nin sira fɛ ka na isumu in ye isumu sugu jumɛn ye a bɛ dilan ni hadamaden jeli de mɔgɔ min yɛrɛ bɛna a dilan o yɛrɛ jeli o yɛrɛ jeli o ismu in dilanbaga dɔgɔyara sisan i b'a dilan don min na o don ɲɔgɔnna don tile seegin na ala bɛ bɔ i ni nafolo sugu bɛɛ cɛ e t'a dɔn nafolo bɛ ɲini cogo min sanni ka sa mais a bɛ ka balo i yɛrɛ jeli ni si de la nafolo in bɛ ka balo i yɛrɛ jeli ni si de la i bɛ jamana min na i b'o wari ta i yɛrɛ b'i si jate n'i ye san bi saba ye

an m'a sɔrɔ ten ah. a bɛ ɲini a cogoya de la a bɛ sɔrɔ ka d'i ma eh, ko t'o cogo ye dɛ donc n'i ye kolojan in sɛbɛn wari sanfɛ i b'a tigi jeli minɛ i b'a kɛ minɛn kɔnɔ mhm. fɛn min kan ka k'a la i b'a k'a la i bɛ kolojan in sɛbɛn wari sanfɛ k'a kawatimu sɛbɛn k'a tɔgɔ ni a ba tɔgɔ n'a fa tɔgɔ don a kɔnɔ mhm. n'a si ye san bi saba i bɛ wari biye bi saba ta mhm. i b'a bɛɛ sisi a bɛ ko n'a ye k'a min a don yɛrɛ la n'a kora n'a ye k'a min i b'a aladeli kɛ n ye n kali sankolo ni dugukolo tigi la o don kelen o y'a sɔrɔ a tɛ nafolo ɲini bilen ala bɛ da bɛɛ yɛlɛ k'a ɲɛsin a ma nafolo la nka i bɛ balo la ka taa i si bɛ ka ban ka taa sanni ala mago bɛ jɔ i la o de kama dɔnnibagaba fɛn o fɛn tɛmɛna ka tɛmɛ u tora k'ala tɔgɔ in dogo u b'u denw kalan a la u b'a fɔ karisa kana nin kɛ mɔgɔ ye an y'i kalan a la gundo kana pɛridi mais a mara ya sanni i bɛ sa don min an ye gundo caman sɔrɔ ten faw tɛ fɛ ka sa mɔkɛw ma sɔn ka sa f'u ka gundo fɔɔnɔ k'a di an ma u k'a fɔ an ye karisa kana nin kɛ dɛ an y'a d'i ma pour que gundo in kana taa fiɲɛ fɛ mais an mara ko kolon fɛnkolon don bɛɛ an ye latifu nasira dɔ bɛ yen n y'a sɔrɔ an mɔkɛ kɔ latifu latifu latifu latifu latifu a yɛlɛma ko ba kelen ni kɛmɛ ni tan ni kelen don min na ne ye latifu in ta a talahi ne siranna alahu ɲɛ o don ne siranna ala ka fanga bonya ɲɛ o don ne siranna ala ka masaya ɲɛ o don ne y'a dɔn ko waliyu ye fɛn min ye o don o don de ne y'a dɔn ko waliyu ye fɛn min ne sɔnna nɔɔrɔ ye o don de atalahi sanni ne bɛ se latifu in yɛlɛma ko mugan ma o y'a sɔrɔ ne ye jasibu dɔ sɔrɔ n dusukun na ne ni bɛ ɲini ka tigɛ n kɔntinela a la n ye fɛn min ye o bɛ ne ni ala cɛ san ni dugukolo bɛ meleke a sɛbɛnnen bɛ ala tɔgɔ in na ko n'i ma san bi naani dafa i kan'a kɛ ani n'i ma min ala ko la n'i ma da a la k'a fɔ k'i ni ala ye ɲɔgɔn ye dusukun na i ka nɔɔrɔ ma se k'i kan'a kɛ o sɛbɛnnen bɛ latifu in na ne mɔkɛ ka ismul azam don a taara k'a to kɔfɛ n ye ala tɔgɔw ta k'a lagɛ n y'a ye a muturu dafalen kangasoba bolo la sɛbɛnni don a ma changer fɔlɔ a kɛlen bɛ k'a ka katima k'a kan a ka kumakan laban k'a kan ka signature k'a kan a ma effacer fɔlɔ ne de y'a ta n y'a kɛ n y'a lagɛ min b'a la n y'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen min fɔra a la o de don mun na kiraya tɛ di ni san bi naani tɛ ne y'a kun dɔn o don de ka dɔn kiraya yɛrɛ tɛ di ni san bi naani tɛ fɛn min b'a gundo la ne y'a dɔn o don de ko ti ko bɛɛ la mais ko bɛɛ lankolon tɛ dɛ ko ti ko bɛɛ la ko bɛɛ lankolon tɛ n'a bɛ mɔgɔ lankolon kɔnɔ ko diɲɛ ye ko lankolon ni fu lankolon ni a plus bɛɛ ko diɲɛ y'o de ye ala tilalen kɔrɔ kɔfɛ diɲɛ bɛ se ka k'o ye mais tiɲɛ tiɲɛ na n'i nana dugu ma diɲɛ t'o ye diɲɛ tɛ maa lankoloya kisɛ de bɛ diɲɛ na diɲɛ tɛ jaba ye koyi kisɛ de b'a la ziminikolo don jaba tɛ fiyewu kisɛ yɛrɛ de bɛ diɲɛ la maa lankoloya in tɛ français fɔ tɛ arabukan fɔ tɛ tubabukan fɔ tɛ diɲɛ kisɛ de ala k'an bɛ saba salamu e ye kuma min fɔ an bɛ da o la i ni ala ka di ala kira kanuba i ye kuma min fɔ an bɛ da o la i ni ala ka di silamɛya dɛmɛba i ye kuma min fɔ an bɛ da o la i ni ala ka di nabi ɲuman kanuba i ye kuma min fɔ munna tɛ da o la i ni ala ka di salamu e ye kuma min fɔ an bɛ da o la i ni ala ka di a diyara n buruda jabate n'an bɔr'o la fɔ ko an tɛ nafolo sɔrɔ de bari don dɔ la n ye kuma dɔ mɛn a ka caya mɔgɔ dɔw b'a fɔ mais n ye kuma dɔ mɛn ka caya a b'a ye n bɛ ladili dɔ kɛ kɔrɔ de b'a la a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko cɛtiribɔla yɛrɛ de ye an ye mɔgɔ dɔw hakili la ko anw ye cɛtiri bɔbaga de ye n'i ye dɔw ɲininka mun na e ni ne bɛ kuma na ne ma nafolo di e ma ni ne bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma ayiwa ɔ e t'a f'u ɲɛna wa ko ne ka nafolo tɛ sɔrɔ ten wa ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ gundo la a bɛ diya ne ye de n ka faamu ni n ka kodɔn b'a yira ko karisa n'a ka kan k'a di o ma sinon bɛɛ n'a man kan ne bolo tiɲɛ ye ko in ye koyi mais bɛɛ de n'a man kan ne bolo o ye ne ka gundo cogoya ye tiɲɛ ye dɔɔnin ye dɛ mais bɛɛ lajɛlen ni n'a man kan ne bolo pour que e k'o faamu mhm. i ka sɔn o ma i ka da o la mhm. ne sɔnna mɔgɔ o mɔgɔ ye ko karisa n y'i tɛgɛ minɛ mhm. fo ka taa se ala mago jɔli m'o la fɛn min y'a d'a ma a tɛ se ka tiɲɛ ko bɛɛ n'a don de don a jira bɛɛ la ko ne min bɛ ka kuma n tɛ ka kuma ko parce que n bɛna fɛn dɔ sɔrɔ k'o bɛ n kɛ nafolotigi ye nafolo gundo yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ne bolo wa n y'a kɛ n yɛrɛ ye fɛnɛ baro tɛ dɛ a bɛ ne bolo n y'a kɛ n yɛrɛ ye président ti don mɔbili kɔnɔ ko ne t'o kɔnɔ minisiri ti don mɔbili kɔnɔ ko ne t'o kɔnɔ i ti lafiya la ko n t'o la n bɛ ka so min jɔ ani min bɛ n bolo o tɛ minisiri dɔw bolo janko jamana ɲɛmɔgɔ wa jigiya min bɛ ne relation min bɛ ne la o tɛ minisiri dɔw la janko jamana ɲɛmɔgɔ e ta ye ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i kolɛgiw ne ta ye u jigi tigɛlen de sela ne ma ne y'u jigi tugu gundo ni bange la ni jinɛ tɔgɔ ye ni ala tɔgɔ ye ni mɛlɛkɛ tɔgɔ ni kudamu tɔgɔ ye u bɛ siran ne ɲɛ ka tɛmɛ wolofa ni woloba kan bari ni ne banna su fɛ ala bi ban ni ne sɔnna su fɛ ala bi sɔn min bɛ ne ni ala cɛ ne b'o dɔn donc ne ka nafolo ne y'a di n yɛrɛ ma ni dɔnni ye wa ni min bɛ n bolo n'o tiɲɛna n bɛ dɔ wɛrɛ di n yɛrɛ ma ni dɔnni ye n y'a di cɛ minnu ma n'u ta tiɲɛna n'a bɛnna n ma ni a diyara n ye n bɛ dɔ wɛrɛ di u ma ni dɔnni ye ala k'an bɛɛ sababu ma gɔlifu mɔkɛ mankan don bakari salam samakɛ n'i m'a dɔn a ɲini k'a dɔn a t'i n'a fɔ ne bɛ baro la yan dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n'e ma da la o y'i ka problème ye ala k'an bɛɛ sababu a fana mɛ fana bɛ nafolo baara maa ye conséquence tɛ min kɔfɛ wa nafolo conséquence yɔrɔ an y'a kuntigɛ an ye fɛn dɔ de fɔ ka mɔgɔw lasɔmi siririw bɛ yen nɔ n'i taara nafolotigi dɔw fɛ yen minnu dalilu b'u bolo t'a suguya dɔn

a nana kɛ a ka sokɔnɔna na a bɛ jigitigɛ ko balawu ko kasara kow dɔrɔn de reçoit san waati dɔ kɔnɔna na n'o waati sera a bɛ jɔrɔ a bɛ hami f'a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ a ni bɛna tigɛ a nana ne ma ko ne ma ko min ye fɛn in dilan ka d'a ma a fatura ko est ce que nafolo baara in de nɔ don wa dɔ de ye baara jugu k'ale la a ka nafolotigiya in kama ka nin kɛ ne ko nafolo baara in bɛ min a nana n'a ye ne y'a lajɛ sɛbɛn cogoya la n m'a faamu nafolo baara in ye min ye n k'a ma a ka nafolo baara bila n ye lajɛli kɛ lajɛli y'a yira n na nafolo baara in conséquence b'a la mais o ma n lasɔn n ye cɛw ɲininka kunun cɛw minnu bɛ balolen n y'u ɲininka n ye mɔgɔ sɔrɔ o cɛla min y'a dɔn nafolo baara in ye fɛn min o ko ko betunariyu de don ne ko n ko jumɛn ko isumu in bɛ wele ko betunari ko janama ta so dɔw b'a wele ko kenzu nariyu tasuma kɛsu ko nafolo in tɔgɔ bɛ wele ten a ko ko sɛbɛn in ditɔ a ma ko a ɲininka sɛbɛn in ma dilan tan wa a ma dilan tan wa a ma dilan tan wa ne y'a ɲininka ko a dilanna ten tigitigi cɔ ko min bɛ ka nin fɔ k'i b'a sɔrɔ k'o de y'a dilan ko a ma foyi to yen quoi a ko ko ne k'a fɔ a ye ko sɛbɛn in conséquence de ko wa k'a conséquence ma daminɛ fɔlɔ ko conséquence la belebeleba mhm. ko n'a satɔ ma wulu kasi kɛ a bɛ jeli fɔɔnɔli daminɛ k'o de y'a conséquence ye bon min y'a dilan k'a d'ale ma mhm. o ko ko nin ye ala tɔgɔ gundo yɛrɛ yɛrɛ de n'a dilanna ka di mɔgɔ ma k'i bɛ alijinɛ sɔrɔ n'a ye i bɛ lahara sɔrɔ n'a ye o la fɛn dɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ bolo ne t'a fɔ n ko dɔnnibaga in y'a tugu alahu alam ala de b'a dɔn n'i ye nkalon da mɔgɔ la ala de y'a kiti tigɛbaga ye ne t'a fɔ ko dɔnnibaga in y'a tugu a bɛ se ka kɛ sirilu b'a bolo a t'a dɔn a bɛ se ka kɛ tarijama min yɛrɛ bɛ sirilu la fɛn min sɛbɛnnen bɛ sirilu yɛrɛ kɔfɛ fili kɛlen bɛ tarijama la ne ka sɔrɔ k'a fɔ a ye n'i bɛ nin tiɲɛ an b'a kɛ cogo di ne ye cɛkɔrɔba wele a ko n ma ni a bɛ tiɲɛ i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a tiɲɛ a tiɲɛnen nafolo min b'a bolo a ma tile bi naani sɔrɔ nafolo bɛɛ fɛngɛ mobili kuturu jɔlen tasuma y'a minɛ a ka mobili jɔlen falen tasuma y'a minɛ k'a jeni seguma ale ka sokɔnɔna kuran bɛ masi kɛ ka tasuma kɛ nafolo bɛɛ taara ala delifɛn in nɔfɛ a ko ko ka d'a ye parce que fɛn min bɛ ka kɛ o man d'ale o ye nafolo baara conséquence ye fɛn nafolo baara caman de bɛ conséquence jugu bɛ minnu na n'a dɔnbali y'a k'i ye ou bien a b'a dɔn nin bɛ tantɔ i jɛra n'a ye ka don a la caman bɛ yen conséquence tɛ min na nafolo baara min bɛ conséquence t'a la o ye alahu tɔgɔ ye n'a nana a ɲɛ ɲuman kan ala tɔgɔ ɲɛ jugu bɛ yen alahu tɔgɔ ɲɛ ɲuman aw bɛ fɛn caman ye aw ɲɛna boisson golo sabara fini avion a alahu tɔgɔ nalen don a ɲɛ jugu ka binjugu t'a la diɲɛ segere dɔ filɛ sifuru dɔ bɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli sifuru kɔnɔ diɲɛ sataniki bɛɛ b'a sifuru kɔnɔ masakɛ bɛɛ b'a sifuru kɔnɔ i b'a dɔn sifuru ye alahu tɔgɔ yɛlɛmalen k'a renverser k'a renverser k'a jati bɔ o dɔrɔn de don n'i y'a yɛlɛma dɔrɔn i b'a dɔn gundo in yɛrɛ ye min ye mais a man jan i la koyi i bɛ san ba kelen kɛ k'a ɲini i t'a ye mais a yɛlɛma dɔrɔn i sigilen a yɛlɛma dɔrɔn i bɛ sin k'a ye ala de don u dogolen b'o de kɔfɛ n'u ye sifuru in yɛlɛma dɔrɔn i b'a ye ala don c'est comme u ye ala kɔnturu ta ka baara kɛ n'o dɔrɔn a réussira ni mɔgɔ b'a fɛ ka kojugu dilan gulɔ jugu dilan ni mɔgɔ b'a fɛ ka dɔrɔgu jugu dilan ni mɔgɔ b'a fɛ ka aramu jugu dilan ni mɔgɔ b'a fɛ ka fɛn jugu dɔ dilan u bɛ alahu tɔgɔ ta yalima ala ka gundo dɔ tɔgɔ ta k'a yɛlɛma a ɲɛjugu kan n'i y'a dilan don min na sanni 24 heures o kɔfɛ o b'a sɔrɔ o fɛn ye diɲɛ bɛɛ minɛ tɔgɔ jugu sira fɛ nin ye fɛn jugu effet ye donc ala tɔgɔ yɛrɛ a ɲɛ ɲuman ala kira tɔgɔ a ɲɛ ɲuman kuranɛ haya a ɲɛ ɲuman eh, ala wele a ɲɛ ɲuman gundo a ɲɛ ɲuman olu tɛ conséquence se mɔgɔ ma nafolo baara la mais n'a nana ɲɛ jugu kan o kɔrɔ tɛ n bolo a talisamuna o kɔrɔ tɛ n bolo parce que a sogolona a ɲagamina a faamuna mais gundo wɛrɛw bɛ yen ismul azamu dɔw bɛ yen nɔrɔ sira dɔw bɛ yen n'o ye ismu nuraniyaw ye olu fana conséquence t'o la nka conséquence ɲumanama b'o la mais a juguman parce que n'a fɔra i ka saraka min bɔ n'i m'o bɔ hali ala deli ɲuman na ale bɛ se ka tiɲɛ par exemple ismu nuraniya dɔ bɛ yen a man jan yɛrɛ i bɛ tijaniya seekuw sigilen u bɛ ka isumu dɔ baara u bɛ ka isumu dɔ wurudi u ka adara kɔnɔna la n'o ye jawharatul kemali ye tijaniya seekuba dɔ a cɛba nɔrɔ minenba dɔ o bɔra ne ni a gundo dɔ cɛ i bɛ nafolo baara mɔgɔ ye 42 jours ala bɛ mɔgɔ dɔ ci a ma a bɛ na ka na a ka sojɔ wari a ka taama wari a bɛ fɛ ka nafoloba dɔ ta k'a k'a musaka ala bɛna a d'a ma a sigilen gansan a ma foyi kɛ n'a bɛ dilan ni jawharatul kemali de mais o ala tɔgɔ in n'a dir'i ma n'i m'a sarakati bɔ wari in waati yɛlɛma a dir'i ma date min na 42 jours 42 jours yɛrɛ kasara dɔ bɛ na i ma min ka bon ni wari mais alahu tɔgɔ de don sɔlatu ala nabi de don a fɔra i ka hidiya min bɔ f'i k'o bɔ n'i y'a sɔrɔ n'i ma hidiya in bɔ dɔrɔn a bɛ tila k'i kɛlɛ o ye kun bɛ ala deli min kɛtɔ la kun bɛ ala tɔgɔ min kɛtɔ la o y'o ye alahu k'an bɛɛ sababa bi jahi seyidil wujudi a diyara n ye salama dɔ wagati koronna ka ban w'a sɔrɔlen nafolo baaralen conséquence tɛ min kɔfɛ maa dɔ bɛɛ b'o de nɔfɛ i kɛlen k'o baara o tigilamɔgɔ ye a bɛ lakana cogo di nafolo yɛrɛ bɛ lakana cogo di an tun ye layidu di mɔgɔ ma k'an bɛna fɛn wolonfila fɔ nafolo gundo la nafolo bɛ sabati ni gundo min a fɛn wolonfila an tɛna bɛɛ fɔ bi video wɛrɛw b'a tɔ su an bɛ dɔ fɔ bi an b'a tɔ fɔ video wɛrɛ la maa caman bɛ n wele nafolotigi caman bɛ n wele salama an bɛ jɛ la mais i ma nin yɔrɔnin fɔ an ye dɛ maa caman bɛ n wele k'u bɛ fɛ k'a dɔn nafolotigi caman bɛ u bɛ appel kɛ u b'a kɛ ni politiki ye an bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin dɔn k'u ka video tɔ su ye an bɛ fila fɔ nin na an b'a tɔ fɔ video wɛrɛ la fila a y'a tɔ fɔ a tɔ bɛ fɔ video la a tɔ bɛ fɔ video la a y'a bonya a ka partage o don dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma an ye kelen min fɔ nafolo o nafolo ni ala y'a di mɔgɔ ma tɔgɔ o tɔgɔ ni ala y'a di mɔgɔ ma bonya o bonya ni ala y'a di mɔgɔ ma kanna jurukisɛ de b'a la jurukisɛ dɔ de b'a kan na n'i y'o juru kun bila dɔrɔn n'a taara a bɛ taa i faden dɔ fɛ yen a bɛ bɔ e fɛ yen o fɔlɔfɔlɔ ye ɲumanya yɛrɛ yɛrɛ politiki tɛ min na ni mɔgɔ dɔ donn'i kan dibi la ko karisa ɲa n ma ni ala ye i b'a dɔn ko tiɲɛ tiɲɛ na nin mago bɛ nin na fɛn dɔ k'a ye a ma sigi ni fɛn min ye a ma na fɛn min kama fiyewu fiyewu a ma sigi ni fɛn min ye o kɛ a ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ala b'a aggravé karisa ka nafolo n y'a certifié a tɛ bɔ a bolo bilen mhm. n t'a dɔn n'i b'a faamu n y'a faamu muso cɛsabagatɔ ka n'a jɔ e la sisan so kɔnɔ i kelen n'a kelen wahid mhm. karisa ne tun b'a fɛ k'i ɲini k'a ye ɲɛna nin den hakɛ bɛ n bolo n cɛ taara jigi tɛ n na foyi tɛ n na mhm. a bɛ n'a f'i ye don min a jigi bɛ waa fila kɛmɛ naani kɛmɛ fila a mago bɛ nin dɔrɔn de la a hakili la i bɛna ɲa ma dɔrɔn i bɛn'o de d'a ma k'a daga bɔ i da la i bɛ sin k'a lagɛ ka miliyɔn tan ta k'a d'a ma ka du jɔlen d'a ma o yɔrɔ bɛɛ ala b'a certifier e ye nafolo min bɛ karisa bolo a tɛ minɛ a la bilen sanni saya cɛ bɛɛ bɛ dɛsɛ bɛɛ b'a ta kɛ bɛɛ bɛ dɛsɛ o nafolo bɛ to yen nin ye nafolo kanna juru ye pour que a ka to yen o ye fɔlɔ ye filanan mɔgɔ min n'i b'a fɛ i ka nafolo ka to i bolo a kana taa i b'i janto ko lankolon suguya naani na a bɛ nafolo fako yalima a bɛ nafolotigi fako jɛnɛya lankolon kɛ jɛnɛya lankolon n'an bɛ kuma anw tɛ kuma ni diinɛ kuma ye dɛ anw bɛ kuma ni moriya kuma de i bɛ jɛnɛya kɛ cogo min y'i diya mais jɛnɛya lankolon i tɛ jɛnɛya woloma a bɛ nafolotigi ka nafolo ban mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nafolotigi tɛ tolon kɛ mais jɛnɛya lankolon t'a woloma n'i ye jɛnɛya sɔrɔ dɔrɔn b'a kɛ a bɛ nafolo fako hali n'a b'i bolo a b'a fako ka nafolotigi fako boroko pour que nafolo ka rassurer i bɛ ko o ko kɛ i b'o woloma cogo min i bɛ jɛnɛya min kɛ a woloma n'i y'a woloma i n'i ka nafolo bɛ sa n'i m'a woloma a bɛ nafolo lagosi nin ye nafolo certitude filanan ye nafolo bɛ sabati min ye n'i b'a fɛ i ka nafolo ka tagiri su k'i ka so kɔnɔ i ka sa k'a to yen i hakili to fɛn min na a filanan ye nin o tɛ tɛmɛ o kan a sabanan an tɛmɛna fɔlen yɔrɔ la dɛ an bɛ dan saba de la an ye layidu min di saba de don an bɛ dan saba la a tɛ tɛmɛ o kan fiyewu ɛɛ sabanan mɔgɔ min i b'a fɛ nafolo ka to i ka so kɔnɔna na a to i ka kɛ mɔgɔ labɛnnen ye gundo kɔnɔ nafolo nafolo bɛ fɛn kɛmɛ provoquer a fɛn kɛmɛ ne bɛ se k'a bɛɛ fɔ n da la sisan n kalenna ala bonya na a kelen tɛ yen n bɛ fili min na nafolo a bɛ juguya provoquer nafolo bɛ janfa provoquer nafolo bɛ dabali jugu provoquer nafolo bɛ sitanɛ provoquer nafolo bɛ ɲɛ jugu provoquer nafolo bɛ kɛlɛ sitanɛ balawu provoquer tasuma ka kasara provoquer jamana ci dugu ci kasara nafolo b'o provoquer nafolo kelen kelen a bɛ bana jugu provoquer k'a ladon so kɔnɔna na o fɛn fɛn fɛn minnu bɛ na ni nafolotigi tɛ mɔgɔ protéger len ye aa nin jiwoyo dɔ n'a taara k'i to dɔ b'i minɛ a bɛ faamu a faamuna donc fo nafolotigi ka protéger ni mun ye mhm. ni ala tɔgɔ ye mhm. yalima ni yiri zatu ye mhm. yalima ni gundo yɛrɛ yɛrɛ ye yalima ni i yɛrɛ ka kɛtaw ye kirisiw ni daliluw nafolotigi ka kan k'a yɛrɛ protéger ni nu yalima i k'i donko ani bɔko kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni tulo ni fɛnw tɛ kelen o bɛ nafolotigi ka nafolo protéger a bolo ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi an bɛ lajɛbaga bɛɛ fo salamu k'i fo n b'a dɔn mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ nafolo kan je pense que nin bɛna kɛ nafolo volume 1 mhm. an bɛna volume 1 et eh, volume 2 labɛn bɛna kɛ n b'a dɔn mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ nafolo n'an bɛ sigi nin kɔfɛ mhm. an bɛ fɛn fɔ min bɛ faamu min ni nin si tɛ kelen mhm. i bɛ fɛn dɔ mɛn kabi ala k'i da i ma deli k'o mɛn anw ni cɛw sigira kabini su daminɛ fo 4 heures i tɛ se ka sunɔgɔ parce que ne bɛ ka kuma min fɔ o ka dɔgɔ ale ka dɔnni na quoi n'i n'a sigira minnɔgɔ t'i minɛ kɔngɔ t'i minɛ i sigilen sen tɛ degun i bolo tɛ degun parce que cɛ min bɛ ka kuma a lamɔlen don ni kodɔn ye n'a bɛ kodɔn kuma fɔ i b'a faamu a bɛ don i la a bɛ furakɛ a bɛ kɛnɛya olu de ye anw lamɔ ni dalilu yɛrɛ ye o la an bɛ si ka kuma ka tilen ka kuma an bɛ fɛn dɔ fɔ kabi i wolola i m'a mɛn o ye wulibali ye ala k'an bɛɛ sababu a diyara n ye bijaye sedilu ju a diyara n fana an b'i fo kosɛbɛ abɔkasala ka nimoro 00 223 77 77 77 13 77 77 77 13 n'i y'a kɔn i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah nin ye volume 1 an bɛna ni volume 2 ye an b'a fɔ asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu a k'an bɛɛ jɛn wagati wɛrɛ ala ka nafolo d'an bɛɛ lajɛlen ma bijaye sedulu wujudi